moni ndine jackie nde tengani chakumwa ngakhale ili nkhani yosamwereka koma tenticheze uyu ndi garcia white garcia anabadwa mu chaka cha 1963 garcia amakonda mpira eh, anali ku high school high school yake amachita bwino kwambiri mu mpira american football ndiye ankaona ngati tsogolo lake lonse lidzakhalanso muchani mu mpira koma siku lina akusewera mpira uja nanga si ku usa ukamachita bwino kwambiri mu football chani amakupasa scholarship amakupangaso push kwambiri kuti upita patsogolo mene anthu ake amapangira eti nde anapezeka kuti anavulala anali ndi injury pa, pa, pa field nkupezeka kuti anapita kuchipatala anamukonza chani koma anawonongekeratu bondo lakelo zonena kuti sangataniso sangasewereso mpira amene amayembekezerera kuti angasewere nde career yake ya mpira inathera patipo inathera pamenepo nde itasokonekera career yake ya mpira anapezeka kuti anayamba kuphika anali cook kapena nene kuti anali chef amaphika penanso amagwira ntchito zosiyanasiyana nanga akanatani atakula eti kenako anapezeka kuti kazinayinda bwanji anayamba kusuta chamba atayamba kusuta chamba anali ndi malo ake kunyumba kwa mzimayi wina wake kumene amakagula nkumasuta chambacho nde anapezeka kuti tsiku lina atapita kwa mzimayiyo anayamba nako anambaya ndi mpeni mzimayi uja anamupha nkuthawa koma nkhani yonena kuti apolisi anali akufufuza samadziwa kunena kuti wamupha mzimayiyo ndi ndani kenako garcia anayang'anayang'anabe malo ena kunena kuti nanga atani amafuna kuti azipitiriza kusuta nde anapeza nyumba ya mzimayi wina dzina lake bonita bonita anali ndi ana atsikana awiri azaka 16 amakhala nawo bwinobwino koma chifukwa choti anayamba khalidwe lomagulisa chamba kunyumba kumabwera anthu osadziwika bwino kumangobwera anthu osadziwika bwino nde ana ake atsikanawo anayamba kuchita mantha anali ndi zaka 16 amati "Ah, anthu amene amabweresa amayi pa khomo pano ndi owopsa mpaka anapempha agogo awo kuti tingasamuke tibwere tidzakhale ndi inuyo nde agogo awo ananena kuti a e mukhoza kusamuka nkunena kuti chani ndikupanga ma arrangements oti munyamuke muzitani muzibwera ndiye siku lina mu november 1989 garcia anangonyamuka kupita kutiko kupita kunyumba kwa bonita ati amafuna chamba komanso amamufuna bonitayo nde bonita anamukana kuti aa fa bonita anali ndi chibwezi koma chibwezicho kunalibe kunyumbako pa nthawiyo nde ifa chonena kuti bonita anakana garcia anapsa mtima anatenga mpeni anambayabaya Ana ake anamumva akufuula pogona. Atsikana awiriwo anazadzidzimuka kuone kuti ndi chiyani kupeza kuti munthu akubaya amayi awo. Atsikana aja kuyamba kuti athawe m'nyumba momwemo. M'modzi anathawa anathawira ku bafa koma wina Garcia uja anamugwira nde ata anamupanga chiwembu anamugwiririra nkum'bayabayanso ndi mpeni. Kuchoka pamenepo anaphwanya chitseko cha ku bafa nkumulowera mwana wina uja anampanga chimodzimodzi nkumbayabaya ndi mpeni ndikutani nkuthawa mmene amabwera achibwezi awo a Bonita aja atadabwa kunena kuti anthu aja sakundiyankha foni anabwera after three days ak- pamene amazatsegula chitseko kuyang'ana anapeza kuti anthu anatani anaphedwa apolisi anayesera kufufuza koma panalibe china chilichonse panalibe evidence panalibe munthu wina aliyense amene anakanganizira mpakana nkhani inapi- inasanduka cold case kusonyeza kuti case yonena kuti aku- sakutha kuichita follow up palibe umboni sakudziwa kuti wapanga ndani mpaka panatha zaka 6 mu 1995 garcia uja anapeza kuti anali ndi mnzake wina wake anatengana kunyamuka kuti "Ah, tiye tikabe amakaba ku convenience store ku ka grocery kena kake anapita kumeneko anampeza munthu wina wake dzina lake kandi pam dzina lake kale la chithailand sort of amene amagulitsa komanso anamuombera kumupha munthu uja ngati munthu wa number 5 nkuthawa koma ulendo uno anagwidwa nde onse awiri atagwidwa anapeza kuti wachiwiri nzake uja ananena kuti ee ineyo ndikuululirani zinthu koma mundipase deal kuti simundimanga nthawi yayitali uyu wamupha ndi Garcia koma amene anapha anandiuza kuti anapha anthu atatu ku nyumba ina yake mayi ndi ana ake komanso anapha mzimayi wina wake amagulisa chamba nyumba ina yake kumupu anapereka ma details onse zonena kuti apolisi samatani amangodziwa za ziwembuzo koma samadziwa kuti anapanga ndani kanali koyamba kudziwa kunena kuti o munthu wake ndi uyu ndana ndi auja kuyamba kumpanga question koyamba amakana kenako atampanikiza anavomera kuti "Ah, ndinedi ma twins wo anayesera kunama kumanena kuti "Ah, sindinapiteko ndekha ndinali ndi mzanga ndi ineyo sindinatani sindinabaye ndi ineyi anawabaya anali nzangayo nkumtchula nzake anamtchulayo apolisi kufufuza apeza otchulidwayo anamwalira kalekale mose anamwalira kalekale nde anadziwa kuti amanama kenako anavomera kuti okay chabwino ndineyo nde anamuzenga mlandu kenako anampasa death sentence sono milandu yomwe anamuzenga ndiye kupha anthu atatu okha bonita ndi akinza atsikana aja inayo milandu iyo anaona kuti zingowatayisapo ndalama nanga si munthu amuchita kale sentence to death nazibwereranso kukhoti akamuzenge milandu ina ndiye wakhala ali pa death row kuchokera 1996 mpaka panopo ampasa death warrant kunena kuti aphedwe pa 1 october azayenda ulendo wake womaliza the walk of death kuyenda kuja wina amakhala ali uko akunena kuti dead man walking dead man walking Kenako asankhe chakudya chake chapamtima adya chakudyacho, azayitana abale awo a ophedwa ake akafune kukhalapo, amakakhala m'kalumu, akamuyika mu kalumu kamenekoko, ammangirira pa stretcher, n'kumubaya ndi lethal injection imene ili ngati poison, koma imeneyo ndi nkhani ya Garcia White. amene akuyembekezeka kuti aphedwa pa 1 october of course nthawi zonse pakakhala kuti achita schedule execution pamakhala anthu otsutsa opanga maprotest ndi anthu ena akupanga maprotest kuti asaphedwe dziko